Igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ daalụnụ nwanne unu nwoke Nneoma Isaac Osu na-ewetara unu ilu Igbo nke taa m ga-akọwa ilu nke na-asị ọgaranya bụ omume omume ọgaranya bụ omume omume kedu ihe ilu a na-akọwa ilu a bụ ilu na-akọwa na ọgaranya na-ebido na mmụọ mmadụ ọ bụ n'echiche ya nke bụ tupu ịza ọgaranya n'eziokwu n'eziokwu ị ga-ebu ụzọ fụta onwe gị dịka ọgaranya n'agbanyeghị ebe i si wee pụta nke ndị oyibo na-akpọ your family background Ele anya nne na nna gị bụ ndị ogbenye na-etopụta kpebie n'obi gị sị na ọ bụghị iwu na ị ga-abụ ogbenye maka na nne na nna gị ma ezinụlọ i si wee pụta dara ogbenye Kama ị na-afụta onwe gị n'agbanyeghị ka o si na-adị na ị bụ onye Chukwu gọziri, ị bụ ọgaranya, ị nwere mmụọ ndị oyibo na-akpọ mmụọ I can do, ya bụ apụrụ m ịba uru, bara onwe m uru, bara ezinụlọ m uru, bara ọra obodo uru, I can do attitude, ya ka ndị oyibo na-akpọ ya, nke bụ Ị gaghị ekwe ka ebe i si pụta nke a kpọ background mee ka azụ gị tọgbọ n'ala nke bụ your background keeping your back on the ground no Nke bụ i kpebiri sị, n'agbanyeghị ka o si wee dị na ị bụ ọgaranya, i wee bido gbaba mbọ, lụba ọlụ, chuba uchu ka i mee ka ọgaranya ahụ dị n'ime mmụọ gị pụta ihe. Ya bụ ihe ilu a na-akọwa. Ndị na-afụta onwe ha dịka ogbenye na-akpa agwa dị ka ogbenye. Ele anya ọ bụrụ na o nwee ka ego si bata ha aka, ịzụrụ nri nkịtị rie rijuo afọ ka ahụ doo ha, enye ha nsogbu, enweghị ike ilekwata onwe ha anya nke ọma n'ihi na mmụọ ha na-agwa ha na ha bụ ogbenye ọnụ ntụ, na ha apụghị ịbara onwe ha uru, ha apụghị ịbara onye ọ bụla uru, ka ọ fọzikwanụ inyere ndị ọzọ aka kama ha na-afụta onwe ha dịka ndị kwesịrị ka a gbatara ọsọ enyemaka ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị nke bụ ndị dị otu a na-afụta onwe ha na o nwe ebe ha ga-eji azụ wee gaa mana ndị nwere mmụọ ọgaranya bụ na n'agbanyeghị ka ihe si wee dị ha na-afụta onwe ha na ha pụrụ imeri ọnọdụ dị otu ahụ na ha pụrụ ịba uru bara onwe ha bara obodo uru na ha pụrụ iriju afọ na ha pụrụ e, e, e, ịṅụrị ọṅụ nya bụ kporie ndụ ihe chukwu ji agọzi mmadụ ihe a bụ ihe oyibo na-akpọ wealth mentality or richness mentality nke bụ ịfụtara onwe gị na na ị bụ onye chukwu chọrọ mma o jiri ihe a- ihe akụ akụ ihe enwenwe nke mmụọ chọọ gị mma ga-eme ka nke a na-afụ anya pụta ihe Ụmụ ị mụrụ amụ, kụziere ha ka ha fụta onwe ha dị ka ndị Chukwu gọziri, dị ka ndị pụrụ ịbara onwe ha uru, pụrụ ịbara ezinụlọ ha uru, na ndị pụrụ ịbara ọra uru. Eleghị anya, ọ bụrụ na ebe ha siri pụta bụ ebe ihe siri ike nke bụ eziokwu bụ na n'ihi mmụọ dị otu a dị n'ime ha ọ gaghị ete aka onye dị otu a esi n'ụbịam ma ọ n'ogbenye wee rigo gaa n'ọgaranya nke a fụrụ anya dịka m kwu n'izizi ọgaranya na-ebido n'echiche na nghọta na mmụọ nke mmadụ wee ruo na mpụta ihe Ya ka Igbo ji were na-asị na ọgaranya bụ omume omume. Ka i si eme bụ ka e si afụ gị. Ọ bụrụ na i yie ọgọdọ dị mma n'anya, onye fụrụ gị ọ sị na onye a bụ ọgaranya, ọ sị na onye a dị mma. Mana ọ bụrụ na i yie nkịrịnka, ikwu okwu na anya a fụrụ gị, a ga-akpọ ihe niile nkịrịnka. ya ka oyibo ji wee na-ekwu sị you are addressed the way you dress nke bụ ka i si wee jie ngwa bụ ka e si afụta gị ọgaranya bụ omume omume Ada amụ ọgaranya amụ ọkwa ilu Igbo na-ekwu ya bụ ọgaranya bụ omume omume ọ gara nnọọ n'otu a aka m bụkwa maazị Nnaọma Isaac Osu bịanyere m aka na ebe ahụ na-egosi na ihe omume masịrị gị kesakwara ya ndị ọzọ ọ ga-adị oge ọzọ daalụ